L'invité du soir. Den ni bangebaaw cɛ. Furumuso ni furucɛ cɛ. Balimaw ni ɲɔgɔn cɛ. Sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ. Cakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ. Servisidaw ni jamanadenw cɛ. Tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ.
Diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ. E ni ne. Ne lamɛnbaaw. An ye ɲɔgɔn gese, an ye ɲɔgɔn falen.
ka bɛɛ jɔyɔrɔ dɔn ka baaraw taabolo dɔn ka bɛɛ taamasira dɔn ka ɲɔgɔn dɔn ka ɲɔgɔn mago ɲɛ ka ɲɔgɔn bonya ka ɲɔgɔn gasi sigi o ye ORTM ka baro laɲininen ye ka ɲɔgɔn dɔn ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka yiriwali sabati ORTM ka baroni kɛnɛ bɛ sigi tɛnɛnsu o tɛnɛnsu L'invité du soir.
An balima ORTM Kulukɔrɔ lamɛnbagaw an bɛ foli ni tanun k'o di aw bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ma, an bɛna an ka tɛnɛnsu baro aw sigi aw ye An ka tɛnɛnsu baro ale ye jamukan ye jamukan min n'an bɛ maa wele ka na masala ka kunnafoni caman k'o di maa ma u ka kɛwalew kan u ka baaraw kan u ka kuntilenyaw kan an ka bi tɛnɛnsu baro nin an ye wele bila maa fila ma olu b'an bolokɔrɔ yan bi olu ye cikɛla ye IPR IFRA la katibugu ayiwa n'i ko IPR IFRA katibugu ale ye kalanso ye sanfɛ kalanso don kalanso min ni a jɔyɔrɔ ka bon an ka dunkafa sabatili la kalanso min n'a jɔyɔrɔ ka bon eh, baganmara yiriwali la an fɛ kalanso min fana ni a jɔyɔrɔ ka bon dɔnniya o carili la jamana fan tan ni naani fɛ fo ka taa se cikɛ ani yiri baaraw ma u b'an bolokɔrɔ yan bi an bɛna kuma kuntilenya min kan bi eh, o kuntilenya bɛ tali kɛ u yɛrɛ ka kalanko kan maa fila min don sa olu fana jɔyɔrɔ bɛnnen bɛ eh, IPR kalanko a bɛ se ka sinsin cogo min na IPR IFRA a kalan a bɛ kɛ cogo di wagati jɔnw de la eh, kalan ninnu bɛ kɛ kalan ninnu labɛnw bɛ kɛ cogo di ka taa se kalanden ninnu k'olu bilasira u ka cakɛdaw la o sugantiliw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ cogo di baara minnu bɛ kɛ o kɔnɔ n'ala sɔnna u bɛn'o bɛɛ lajɛlen k'o ɲɛfɔ an ye ani kalanso nin yɛrɛ a kuntilenya ye mun ye eh, jamana nin kɔnɔ ani farafinna bɛɛ lajɛlen o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ eh, kalanso nin fana kalansenw de b'a kɔnɔ kalansen jeli de bɛ kalanyɔrɔ nin na eh, n'i ye kalansenw fana ta k'a la jateminɛ jɔyɔrɔ jɔyɔrɔ de b'a la i n'a fɔ u bɛ ɲɔgɔn ye cogo min na n'o ye diplɔmu ko ye eh, fo ka taa se dɔkitɔrɔya olu fana koɲɛw bɛ sɔrɔ cogo di olu bɛ labɛn cogo di kalanso ninnu fɛ a maa fila u b'an bolokɔrɔ yan u yɛrɛ bɛn'u yɛrɛ fɔ maaw ye o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka ɲininkaliw tengu u la maa min bɛna kanw ta ka ɲininkali kɛ ORTM Kulukoro tɔgɔ la, a balimakɛ Abudul Aziz Jara Tarawelelakaw ka cɛkɔrɔba, a ma fɔlɔ, ale b'an an kinibolo fɛ, an bɛ ɲininkali d'a ma, a b'a yɛrɛ ko fɔ aw ye, o kɔfɛ ɲininkali min bɛ yen, o bɛ k'a la. N balimakɛ, i ni ɲankuma. Nba, an balimakɛ Aziz Jara, an b'an lamɛnbaa ORTM Kulukoro lamɛnbaa bɛɛ fo, ka aw yɛrɛ, ka ORTM baarakɛla bɛɛ fo, ko a bɛ fɔ cogoya min na, ko ŋunu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ. ipr de katibugu an bɛ fɛn fɛn kɛ anw n'aw b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ne tɔgɔ ye musa tangara ne ye ɲɛsinnen don ipr kɔnɔna na kalanko baara ma ne ye directeur ka dankan ye katibugu an bɛ kɔni bɛ bɛɛ fo k'an lamɛnbaa bɛɛ fo an bɛna baro mana bɔ boli fɛn fɛn kan an bɛ yan n'an se kɛra fɛn fɛn ye an bɛ hakililaw falen falen ɲɔgɔn fɛ o tun bɛ an fɛ ka fɔ ayiwa musa tangara i bɔra k'i yɛrɛ fɔ maaw ye an ka maa filanan ale bɛ numan bolo fɛ ale yɛrɛ fana b'a a yɛrɛ fɔ maaw ye o kɔfɛ an bɛ tɛmɛ ni baro ye n balimakɛ i ni ɲankuma an sira hɛrɛ ala k'an tile hɛrɛ la directeur ka kuma fɔlen kɔfɛ ne n bɛ n yɛrɛ fɔ ne tɔgɔ ye ko modibo sogoba eh, ne bɛ service da min na o bɛ directeur ka hukumu kɔnɔ n'o ye scolarité ye ekɔlidenw ka ko bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ yen de n'u ye kalan kɛ jaabi bɛ bɔ yɔrɔ min k'a fɔ ko nin taara ɲɛ nin nin kan ka to kilasi kɔnɔ ani nin kan ka gɛn o bɛ ɲɛnabɔ service la ne y'o ɲɛmaa ye ayiwa maa welelen fila kɔni olu bɔra k'u yɛrɛ fɔ musa tangara ni ale ye directeur des études ipr ifra la katibugu k'o fara modibo sogoba kan ni ale ye chef de service de la scolarité ye katibugu u bɔra k'u yɛrɛ fɔ aw ye an ka ɲininkali bɛna tengu maa min na sisan o ye directeur ye n'o ye musa ye mon directeur ipr a kalanko o bɛɛ lajɛlen koɲa e de y'o latigɛbaga ye bi an bɛ se k'a dɔn ipr yɛrɛ kalanko a bɛ cogo di i bɛ se ka mun de fɔ an ye o la an bɛ se ka faamuya sɔrɔ o la kalan bɛ kɛ cogo di monsieur jara o diyara n ye ipr ye kalanko an bɛ se k'a fɔ ala barika la kalanko ka fisa kalanko ka fisa ekɔlidenw b'an fɛ yen an bɛ kalan kɛ mais anw ni ekɔli tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni sisan tɛ sɔmiya waati y'anw ka kalan kɛ kuma an ka kalan fan caman bɛ kɛ sɔmiya fɛ an mago bɛ eh, maa min ko ko i mago bɛ sɛnɛ na i mago bɛ jiriw turuli la i mago bɛ baganw marali la i mago bɛ sɔmiya de la donc anw ka kalan a bɛ kɛ san waati bɛɛ mais a kologirimanba bɛ kɛ sɔmiya fɛ sisan an bɛ se ka mun kɔni fɔ gɛlɛyaba t'an fɛ yen kosɛbɛ ekɔlikaramɔgɔw b'an bolo gɛlɛya t'o la ekɔlidenw fana b'an bolo gɛlɛya t'o la sisan kun kan ka sɔrɔ sɔgɔma bi sɔgɔma nin na an bɛ ekɔlidenw ɲɛfɛ mais o tɛ se ka kɛ bi parce que banako mun nana an bɛ dugawu kɛ ala ka lafiya don banako in na n'ala ye banako in lafiya wuli hali sini ni gouvernement ko an ka ekɔli dayɛlɛ sinikɛnɛ i b'a sɔrɔ an bɛ kalan in an b'a wuli gɛlɛya foyi foyi t'a la kalan kɔni a bɛ kɛ maliyɛnw a kɔnɔna na yan ekɔliden minnu bɛ na maliyɛnw b'a la dɔw wɛrɛ bɔ afiriki jamana wɛrɛ kɔnɔ ka na a kɔnɔ a dayɛlɛlen don bɛɛ ye baasi ba gɛlɛya tɛ kalan na n y'a fɔ cogoya min na an bɛ mɔgɔw furakɛ fɛn fɛn an bɛ minnu labɛn o ye minnu b'u ɲɛsin kungo kɔnɔna ma kungo kɔnɔ labɛnniw ni ka kungo kɔnɔna kana n'a bɛ fɔ olu ma ko eaux et forêts olu b'a la sɛnɛkɛla minnu fana bɛ yen minnu bɛ sɛnɛ sɛnɛ ɲɛdɔn f'u b'a ɲɛfɔ u taa sɛnɛkɛlaw nɔfɛ ka taa sɛnɛ ɲɛf'u ye olu b'a la n'an b'a fɔ olu ma ko agoronɔmu minnu bɛ taa ka ji ji cɛbɔli ani ka ji pɔnw ni eh, barajiw ko dilan pour que ji bɛ se ka eh, sɛnɛfɛnw sɔrɔ n'a bɛ fɔ olu ma ko génie rural olu mɔgɔw b'a la minnu fana bɛ bagan mara kɛ fana n'a bɛ fɔ olu ma ko élevage mɔgɔw olu b'a la olu kɔfɛ ekɔliden wɛrɛw fana bɛ yen minnu bɛ yen ninnu bɛɛ kalannen kɔ ka taa se an balima sɛnɛkɛlaw ma an balima baganmaralaw ma ani an balima minnu bɛ ka kungo kana ka taa dɔnni mun bɛ yen ka taa tila u ni ɲɔgɔn cɛ k'a ɲɛf'u ye n'a bɛ fɔ o ma ko vulgarisateur olu fana ekɔlidenw fana b'a la donc anw fɛ yen IPR de Katibugu la yan an bɛ formation caman kɛ ala barika la ayiwa a bɛ ɲininkali la i y'o fɔ an ye aw kuntilenna ye min ye an bɛ se k'a dɔn fɔlɔ eh, ni maa min fɔlɔ n'i b'a fɛ ka taa kalan kɛ eh, IPR la aw fɛ yen nin waleya ninnu kan i bɛ tɛmɛ sira jɔnw de fɛ o la wa ni n'i kan ka sugandi sugandi cogo jɔn de b'o la walasa i sen bɛ se ka don nin kalanw sɔrɔli la. Eh, Monsieur Jara ɲininkali diyara an ye an b'a fɔ cogoya min na an bɛ segin an kɔ dɔɔnin. mali ekɔliso la ipɛrɛ ye ekɔlisoba ye ipɛrɛ sigira yan ka ipɛrɛ yɛrɛ san kɛmɛ ni san tan fɛti kɛ o kɛra o yɛrɛ ka ca san tan ye bi mais a bɛ fɔlɔ a bɛ ipɛrɛ yɛrɛ mun na sisan o san bi duuru ni duuru ye i ye ɲinan ye donc fɔlɔ mɔgɔ kun bɛ na yan nɔ dɛfu bɛ minnu bolo o kun bɛ na u bɛ kalan kɛ yan minnu bɛ bɔ na ni defu ye minnu fana bɛ na ni baki ye olu fana tun bɛ na ɔ nka sisan o bɔra a la sisan depuis an donna université la ɛɛ 1996 waati ninnu na u ko ko defu tɛ se ka taa université la bilen n'i bɛ na IPR la sisan baki ka k'i bolo ou bien diplôme wɛrɛ ka k'i bolo mun ni baki bɛ suma ɲɔgɔn na kɔmi n'a y'a sɔrɔ btd b'i bolo c'est-à-dire que sɛnɛkɛ ekɔli minnu bɛ yen minnu b'an yɛrɛ fɛ yan kulukoro ani minnu b'an fɛ mali région wɛrɛw la walima o btd in fana ka k'i bolo c'est-à-dire génie rural la ani travaux publics ninnu na pour que minnu fana bɛ se ka na an fɛ yen ka na génie rural baara in kɛ parce que sɛnɛ tɛ se ka to sanji ma fo ka ji fana an ka se ka ji fana bila ka taa hali ni san tɛ na waati min na an ka an ka se ka baara kɛ donc olu mɔgɔw olu bɛ na ka na formation eh, kalan minnu b'an fɛ yen ka n'olu kɛ o ye an yɛrɛ fɛ yen mɔgɔw ye n'i nana sisan ekɔli in ye faso ta ye a dama ka kan bɛɛ la bon a bɛ fɔ k'i ka na i yɛrɛ de bɛ papiye kɛ sisan i b'a fɔ k'a ɲɛsin an ka directeur général ma k'a fɔ ne bɛ fɛ ka na kalan kɛ IPR de Katibugu la

papiye mana ɲɛ cogo o cogo n'a mago bɛ maa maa hakɛ mun na olu bɛ ta ka bɔ ɲumanda ka na ka bɔ fɔlɔ la fo ka taa a bila an mago bɛ minnu na namara t'a la i tɛ ta ko se b'i ye i tɛ ta ko i tɛ to yen nɔ k'i ye ye ye sentan ye maintenant komi an y'a fɔ cogoya min na ingénieurw fana b'an fɛ yen ekɔli in ye ekɔliba de ye mɔgɔ bɛ o de y'a to mɔgɔ bɛ bɔ kɔfɛ ka na an fɛ yen kalan na o ingénieur ninnu na sisan an fɛ yen yan an ka tɛkinisiyɛn minnu fɔrɔmena tantɔ ani u ɲɔgɔnna minnu bɔra fan wɛrɛ fɛ ka na kɔnkuru de bɛ kɛ sisan ni kɔnkuru kɛra kɔnkuru bɛ o bɛ korize n'o jaabi bɔra k'i bɛn mun ma ni minnu tara o la o y'olu talen ye pilasi hakɛ min kan ka di anw t'a di gouvernement de y'a bɛn k'a fɔ a bɛ se ka nin maa hakɛ ni nin maa hakɛ ni maa hakɛ in ta donc an tɛ o se k'o kɔsagon mais n'an sera o ma ka dan yɔrɔ min na an b'olu mɔgɔw an b'olu fana ta donc an bɛ se ka mun kɔni fɔ ɛɛ ekɔliden fɛn fɛn bɛ na parce que adamaden ko don i bɛ se k'a fɔ ne nana n ma ta n b'a n t'a dɔn n ma ta kun min na mais bɛɛ bɛ ta jɛlenya kan o de y'a k'an yɛrɛ ka jamana kan an ka ekɔli a jama ka ca maa caman b'a fɔ k'i bɛ fɛ ka na parce que fo ka taa se bi ma mɔgɔw hakili la an bɛ fɛn fɛn kɛ a bɛɛ sigilen bɛ jɛlenya kan k'a fɔ n bɛ wuli ka na n yɛrɛ ye wari bɛ n kun n bɛna a sara o tɛ se ka kɛ anw fɛ yen parce que ekɔli ye gouvernement ta ye wala i bɛ na i kan ka mun sara n'a sarala a tɛ d'an ma a bɛ taa trésor la o kɔni bɛ f'i ye n'i taara tuma min na i bɛ sɔrɔ ko i b'o wari in sara pour que i bɛ se k'i ka kalan kɛ san o san i kan ka mun sara i b'o sara ni ɲinan banna san wɛrɛ ni ekɔli ta kuma bɛna se i ka kan ka mun ta i b'o fana sara wari bɛ taa trésor la comme an b'a fɔ bɛɛ ye IPR tɛ école publique don école privée tɛ maa si kelen ta tɛ école karamɔgɔ minnu b'a la o minnu bɛ yen ani Mali citoyen fɛn fɛn bɛ yen an bɛɛ dama ka kan école in na k'a fɔ an bɛ dɔ den ta ka dɔ den to yen o fana tɛ yen donc a bɛ ta jɛlenya kan eh, monsieur Jara.
ayiwa ni IPR ta k'a lajɛ mm. i b'a sɔrɔ ekɔliso min don kalanso min don mm. a jɔyɔrɔ bonyana a ma dan mali yɛrɛ fana ma mm. an bɛ se k'a dɔn jamana wɛrɛ mɔgɔ minnu fana bɛ na olu fana ka sugantili o bɛ kɛ i n'a fɔ an yɛrɛ fana ou danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Eh, monsieur Jara nin question in ɲɛna a ɲɛna kosɛbɛ parce que anw bɛ bɔ yan ka taa kalan kɛ maa wɛrɛw fɛ yen maa wɛrɛw bɛ bɔ ka na kalan k'anw fɛ yen. aa n'i ye IPR yɛrɛ jateminɛ an ka maa caman bɛ yen farafinna kɔnɔ yan ekɔli karamɔgɔ ninnu caman ye kalan kɛ caman taara kalan kɛ tubabu jamanaw tubabu jamanaw la donc ni an nana mun b'an fɛ yan n'i nana i bɛ bɛn o de ma an bɛ mun sigi an ka ekɔlidenw kan n'i nana i yɛrɛ ni an ka ekɔlidenw i b'o kɛ parce que i ka papiye bɛ lajɛ ni papiye kan ka déposer i ka kan ka papiyew bila waati min na an taw b'a bila waati min na o bɛ fɔ an ka service communication mɔgɔw bɛ yen a bɛ bila internet kan i kɛra afiriki fan o fan i bɛ bɔ a kalama donc a bɛ fɔ ka bɔ nin waati in na ka bɔ ka taa nin waati na n'i m'a bila o kɔnɔ n'i nana n'a ye i tɛ ta parce que i n'an ka tɔw an bɛɛ ye kelen n'i ye IPR yɛrɛ lajɛ a kariti lajɛ afiriki de b'a kan k'a fɔ ekɔli in ye farafinna farafinna an bɛɛ bɛ jɛ a la a kɔni b'anw kɔni fɛ yan c'est-à-dire an bɛɛ bɛ jɛ a la k'an mago ɲɛ a la donc n'i nana sisan n'i ka dossier fana commission kelen min bɛ yen ni n y'o f'i ye k'o bɛ document papiyew bɛɛ lajɛ fo directeur général yɛrɛ y'o commission ye président ye o commission kelen bɛ dossier bɛɛ bɔ k'a lajɛ an taw bɛ lajɛ cogoya min na k'a lajɛ ni danaya b'a la ni papiyew ka ɲi u fana taw bɛ lajɛ k'a lajɛ ni danaya b'a la ni papiyew ka ɲi ni namara bɛ papiye min na an b'o papiye bila kɛrɛfɛ o tigi o tigi tɛ ta ɔ o kɔni ye u tacogo ye o cogo la n'i tara fana a bɛ f'i ye k'a fɔ ko i tara olu n'anw ta différence ye mun ye ni maa min bɛ Tchad sisan a dɔw bɛ se k'u ka document u ka papiyew bila ka na maa dɔ fɛ parce que a bɛ se ka kɛ n'i ma ta donc i tɛ na bilen o de yanni k'a fɔ i bɛ avion ta k'i bɛ na n'a ma ɲɛnabɔ ka segin ka taa komi ekɔlidenw jamana bɛɛ mɔgɔ bɛ yan u b'u ka papiyew ci dɔ ma ka na u ka na papiye déposer donc ni lajɛlikɛlaw y'a lajɛ an t'i wele bilen k'a fɔ i ka papiye ma dafa parce que an t'i mun k'an ka mɔgɔ ye an b'u bɛɛ minɛ u bɛɛ ye kelen ye anw fɛ maliyɛn wo i bɛ bɔ mali la i tɛ bɔ mali la bɛɛ gɛrɛjɛgɛ ye kelen ye ekɔli na i ma taa afiriki fan o fan i bɛ taa IPR ekɔliden kɔrɔ dɔ sɔrɔ yen donc o yɔrɔ in na an bɛ bɛɛ fo o la fana an ma an ta an ka maa minnu kɛra cadre ye an b'u fo an ka maa minnu formé na n'u bɛ jamana wɛrɛ an b'u fana fo mais n bɛ fɛ ka mun fɔ ka nin yɔrɔ in kuncɛ namara danfara tɛ don an ni dunanw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko an yɛrɛ fɛ ipr la yɛrɛ an t'a fɔ ko dunan an b'a fɔ fɔcogo wɛrɛ b'anw fɛ yen an b'a fɔ a mali kɔni mali mɔgɔ tɛ mais an t'a f'i ma ko i ye dunan ye awɔ an b'o de o b'a o de b'an fɛ yen ayiwa nin tun ye eh, musa tangara ni ale ye directeur des études ipr ifra la an bɛ eh, segin ka na moribo sogoba ma ni ale ye chef de service de la scolarité ye ale fana bɛna dɔ fɔ an ye eh, o yɔrɔ jɔyɔrɔ kan o fana ye baarakɛda min ye a bɛ kalanko hukumu kɔnɔ ayiwa nka a dogodonni kɔnɔna min don bɛɛ n'i ka baara de don a bɛna walawala an ye dɔɔni o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni ɲininkali ye monsieur sogoba an bɛ se k'a dɔn e yɛrɛ ka cakɛda min filɛ nin ye i bɛ se ka dɔ fɔ an ye o kan i ni ce ɲininkali la n bɛ se ka mun fɔ ka fara eh, directeur ta kan a ye kalansen ninnu fɔ eh, ipr ye ekɔli kɔrɔba ye eh, a ɲɛsinnen bɛ sɛnɛkɛ de ma sɛnɛkɛ n'a nɔkanfɛnw n'an ko sɛnɛkɛ ko agriculture agriculture avec grand a donc n'i ko sɛnɛ bagan mara b'o la kungo baara b'o la alors ka forokɔnɔna fana labɛn o bɛɛ b'a la ani pɔn jɔ ni barazi jɔ donc bɛɛ ye sɛnɛ n'a nɔkanfɛnw ye alors ipr bɔra yɔrɔ jan an y'a fɔ yan ko changement caman de kɛra ipr la eh, kalan ta fanfɛla la an bɛ se k'o de dɔn eh, fɔlɔ diplôme fila de tun bɛ katibugu n'a fɔ ko diplôme technicien ani ingénieur ɔ technicien tun ye san naani ye eh, ingénieur tun ye san saba ye alors année 80 na yɛlɛma nana don a la eh, ingénieur kɛra san naani ye n'a fɔ ko ingénieur de sciences appliquées ɔ en 92 changement wɛrɛ nana ka diplôme yɛlɛma ka kɛ san duuru ye parce que an ni jamana wɛrɛw fana bɛ baara la diplôme ko la n'a wele ko cames donc ça veut dire an ka diplôme hali taara kɔ kan eh, a lakodɔnnen don donc a bonyanen don eh, ipr tɛ mali dɔrɔn ta ye eh, fo mɔgɔw k'o faamu cadiyɛnw bɛ yan hali îles comores mɔgɔw bɛ yan kongolɛw bɛ yan an dafɛ dugu ninnu kɔni bɛɛ bɛ yan a bɛɛ bɛ na kalan kɛ yan o de kɛ ipr tɛ mali ta ye sous région ta tɛ c'est afrique bɛɛ de ta don Alors, yɛlɛmaba minnu donna fana eh, en 96 université créée nanen a yera k'a fɔ ko techniciens tɛ na yen sinon jama tun ka ca yen eh, ne y'a jateminɛ ne yɛrɛ kalan kɛ katibugu an bɛ kalan kɛ waati min eh, ekɔliden min tun bɛ a tun bɛ ba saba bɔ mais kalansenw tun man ca waati dɔ nana kɛ 2002 université nalen a fɔra ko dɛfu mɔgɔw tɛ se ka na katibugu donc o ye ipr fanga fanga dɔ b'a fanga na donc waati dɔ yɛrɛ kɛra n'i ye ipr bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a kalanden tun tɛ tɛmɛ kɛmɛ fila kan y'a dɔn kɔni o jiginna kosɛbɛ ka bɔ ba saba la ka na kɛmɛ fila la alors hali o kɛmɛ fila in na i b'a sɔrɔ minnu bɛ bɔ kɔ kan o de ka ca ni hali maliyɛnw ye parce que o waati la i bɛ taa université de fɔlɔ ka san fila kɛ ka sɔrɔ ka na san saba kɛ katibugu donc o jouera an kan kosɛbɛ alors 2017 la an nana ni kura don katibugu la donc papiyew yɛlɛmana a fɔra ko katibugu bɛ se ka fɛn caman kɛ a yɛrɛ ye o kɔfɛ an nana kalansen wɛrɛ bila sen kan n'a fɔ ko camancɛ kalan parce que ipr la duguma kalan bɛ camancɛ kalan bɛ sanfɛ kalan bɛ kalan dan fana bɛ fo mɔgɔ k'o faamu donc technicien bɛ licence bɛ maîtrise bɛ ingénieur bɛ hali doctorat fana bɛ master bɛ donc a bɛɛ b'an fɛ donc n'i ye licence ninnu ta a jɔsenw ka ca sɛnɛ n'a nɔkanfɛnw baganmara n'a nɔkanfɛnw eh, eaux et forêts fana n'a nɔkanfɛnw eh, jɛgɛmara n'a nɔkanfɛnw eh, a ka ca donc fo ka taa fɔ k'a cayara an ma donc bi bi in na an bɛ ka segin kɔrɔlen ma n'i y'a jateminɛ ekɔliden min b'an fɛ bi a ka ca ni ba saba ye mais donc ça veut dire que a ka di mɔgɔw ye fana u ka na katibugu an bɛ demande min sɔrɔ san na san kɔnɔ eh, a ka ca mais an tɛ se ka bɛɛ ta parce que hakɛ dɔ de bɛ yen an tɛ se ka tɛmɛ o kan eh, directeur y'a fɔ cogo min ministère b'a fɔ ko eh, nin nin kalan kalansen na an man ka tɛmɛ nin hakɛ kan nin fana an man ka tɛmɛ nin hakɛ kan donc n'i tɛmɛna o kan dɔrɔn a karamɔgɔ tɛ yen a place tɛ yen donc an ka problème y'o fana o ye problème ba dɔ y'an fɛ donc pour vous dire que katibugu ipr dɔrɔn mali eh, kulikɔrɔ dɔrɔn ta tɛ bamako dɔrɔn ta tɛ sous région bɛɛ de ta don alors an ka baara ye mun ye an ye école nin de ye n'i y'a jateminɛ parce que n'i y'a mɛn école kalandenw de don alors n'i y'a mɛn kalandenw fana kalan de don ni kalan kɛra jaabi de kan ka bɔ a la donc n'u ye kalan kɛ jaabi bɛ bɔ an ka yɔrɔ de la donc an de b'a fɔ ko aa nin ye nin ye san kalan kɛ nin kan ka taa ɲɛ nin kan ka to a nɔ na nin kan ka gɛn nin kan ka kɛ tan nin kan ka kɛ tan donc yari n'o service kɔni tɛ yen kɔni eh, a bɛ gɛlɛya donc an ka baara y'o de ye an bɛ directeur dɛmɛ kosɛbɛ a ka baara la an bɛ directeur des études ka hukumu de kɔnɔ donc euh, n b'a fɛ k'o de fara a kan ayiwa ɲininkali i da sera yɔrɔ dɔ ma an b'a fɛ k'o walawala dɔɔni i bɔra ka aw ka kalansen eh, diplɔmu minnu b'a kɔnɔ k'a daminɛ duguma kalan na fo ka taa se kalan dan na an bɛ se k'a dɔn o diplɔmu ninnu fana n'i b'a fɛ k'a daminɛ duguma ka taa se sanfɛla la san jeli de i b'o kɛ kalanso ninnu na walasa k'olu sɔrɔ ka bɔ duguma fo ka taa se sanfɛ i ni ce ko i ka o ɲininkali la Eh, n'i y'a ta duguma kalan na eh, n'a fɔra ko eh, technicien an b'a wele ko diplôme de technicien universitaire de technicien supérieur DUTS o ye san fila kalan ye o la fo baki ka k'i bolo baki min fana o ye baki scientifique ye science exacte ou bien science biologique bon sisan baki ninnu yɛlɛmana a cayara mais a ka orienté exact science science la euh, ni baki t'i bolo BT fana ka k'i bolo BT a bɛ se ka agropastoral ye donc olu bɛ se ka don u bɛ san fila kalan kɛ donc u bɛ diplôme de technicien supérieur sɔrɔ alors diplôme filanan min bɛ yen o ye licence ye o ye cɛmancɛ kalan dɔ ye o ye baki bachelier dama de bɛ taa yen n'o ye bac scientifique ye n y'a fɔ cogo min science TSECO bɛ taa yen Eh, science expérimentale bɛ taa yen science exacte bɛ taa yen ani eh, diplôme ninnu bɛɛ ye kelen ye olu bɛ don ka san saba kalan kɛ donc o selekew ka ca n y'a fɔ cogo min na sɛnɛkɛ sɛnɛkɛ sɛnɛkɛ n'a nɔkanfɛnw b'a la baganmara n'a nɔkanfɛnw b'a la eh, kungo baara n'a nɔkanfɛnw ani jɛgɛ mara o fana n'a nɔkanfɛnw dɔw fana bɛ ko agroéconomie ani agrobusiness donc o bɛɛ sɛnɛ yiriwali ka nafa don a la o bɛɛ kalansenw b'an fɛ yen alors olu bɛ san saba kalan kɛ donc u bɛ diplôme sɔrɔ o ye licence ye alors sanfɛ kalan suguya fila bɛ yen dɔw y'a fɔ a ma ko maîtrise donc o ye o ye cɛkɔrɔba kalan de ye donc euh, fonctionnaire dɔw don olu bɛna euh, san naani kalan kɛ ka fara u ka kalan kan donc u bɛ diplôme dɔ sɔrɔ a fɔra ko maîtrise ingénieur donc maîtrise san naani kalan de don

o fana n'i y'a kalan bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o ye san duuru kalan ye mais a tɔgɔw tɛ kelen ye ingénieur ni master a bɛɛ ye a bɛɛ ye san duuru kalan de ye mais a tɔgɔ tɛ kelen ye master o ye spécialisation de ye ça veut dire que i bɛ eh, kalanbolo sen dɔ ta i b'i ɲɛsin o ma pour que ka a dɔn kosɛbɛ walasa i ka se ka taa doctorat kɛ donc o ye master ye alors n'an bɔra master la o ye doctorat o ye kalan dan ye euh, o ye k'a daminɛ bac la ka se yen mais o ye san seegin kalan de ye bon a bɛ dépend pays la yɔrɔ dɔ la a ka ca n'o ye mais a dɔgɔyalenba ye san seegin ye parce que i bɛ san fila i b'o kɛ euh, master kɔfɛ san saba master kɔfɛ a bɛ sɔrɔ o de la yanni an ka se kelen ma an bɛ kɔrɔfɔ di musa tangara ma hakilina min fana b'a fɛ k'a fara modibo sogoba ka hakilina kan nin yɔrɔ in na n balimakɛ aziz nin diyara n ye kosɛbɛ a ye maa yɛrɛ man ɲi yɛrɛ da k'a fɔ a ye mun fɔ ekɔli ni de ye ninnu ye ekɔliden minnu bɛ na jama minnu bɛ na tan a ye mun fɔ kuma dɔ la ekɔliden caman bɛ na n'a ka papiye ye mais ni minnu taara ekɔliden minnu bɛ ta ka ekɔliden ninnu ka papiye ko n'a ka fɛn bɛɛ a bɛɛ ye scolarité ba o bɛɛ ɲɛnabɔ ni ekɔliden b'a la jama bɛ se ka na gɛlɛya bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ dɔw b'a daminɛ u tɛ se ka u t'a laban o dɛsɛ tɛ bana b'a la ko wɛrɛw nana n'a ye olu de b'a fɔ an ye k'a fɔ a san daminɛ na nin kilasi in tun ye nin maa hakɛ in ye mais u bɛ nin hakɛ in na san maa damadɔ tɛ yen bilen donc ka lisi bɔ ka lisi yɛlɛma o y'olu ye mais fɛnba de b'a la a ma mun f'i ye ipr la bi an ka diplôme a bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ a y'a f'i ye farafinna mɔgɔw bɛ na an ye maa dama mun former katibugu ka ca bi anbasadiw bɛ n'an ka mɔgɔw k'u bɛ taa kalan kɛ jamana wɛrɛw la diplôme bɛ na anbasadi fɛ k'a fɔ a y'a vérifier fɔlɔ parce que diɲɛ bɛ yɔrɔ min na sisan a bɛ se ka kɛ namaraw b'a la n'a nana monsieur Sogoba ka service de b'o de vérifier parce que an ka diplôme ipr diplôme bɛɛ scolarité de b'a bɛɛ dilan fana donc ni namara b'a la directeur général t'a dɔn ni namara b'a la ne t'a dɔn ni namara b'a la école karamɔgɔ wɛrɛ t'a dɔn olu de bɛ na hali ni bi n'an ka service ye mɔgɔ ta u bɛ tila ka diplôme bila ka na k'a adresser an ka directeur général la pour ko ka authentifier k'a lajɛ ni diplôme ni namara t'a la sapeur pompier b'a bila an ma armée b'a bila an ma o ye ekɔlidenw mana taa parce que diɲɛ bɛ yɔrɔ min na sisan bɛɛ bɛ se k'a fɔ ko namara bɛ se ka kɛ kow la mais an ka diplɔmu o ye mali kɔnɔna na ye kɔfɛ minnu b'a fɔ k'u bɛ taa dɔ fara u ka kalan kan jamana wɛrɛ ni dosiyew donna u tila ka dosiye bila ka na e ni diplɔmi a bɔ aw y'a dilan wa teri dɔ de ye diplɔmi ta ka t'i sigi k'a namara n'a nana directeur général b'a jateminɛ fo an k'a bila ka taa scolarité mɔgɔw fɛ olu b'a lajɛ n'olu y'a bila yɔrɔ min na an ya an bɛɛ b'o de kɔ o b'a sɔrɔ namara tɛ euh, diplôme in na donc o service in ye service ipr ni don wa diɲɛ fan o fan i bɛ taa diɲɛ université o université la service in b'an bolo cogoya min na an yɛrɛ b'a ɲini ka u bila condition ɲuman na halisa parce que u bɛ condition min na an nimisi ma se ka wasa ka baara ka bon fanga ka bon ka condition ma donc diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa i taara fan o fan ni service in de bɛ yen san mugan san minnu an an y'a fɔ ko IPR bɔra yɔrɔ jan mais minnu tilala IPR la fo a dɔw taara retraite la bi n'u nana n'u ko u mago b'u ka information na u ye demande kɛ k'u mago b'u ka information na an b'a fɔ an bɛ scolarité ɲɛmaa Modibo Sogoba CSG k'a fɔ a nin bɛ yen i b'a sɔrɔ a dɔw bɛ yen san bi wɔɔrɔ ni duuru san bi wolonwula u ye IPR kɛ u mago b'u ka information dɔw la a bɛ information bɔ k'a d'u ma bon c'est pour que pour que k'a f'i ye k'a fɔ an ka ye yan an ɲinɛna k'a f'i ye Katibugu bɛ yan a fankelen bɛ Bamakɔ annexe la état-major kɛrɛfɛ la mais a papier bɛɛ lajɛlen ni an ye ekɔlidenw ta tan ni ekɔlidenw tara minnu tara minnu ma ta an bɛ taa papier bɛɛ bila Sogoba ka bureau fana kɔnɔ san saba n'i nana n'i ko i ma ta k'i b'a dɔn i ma ta ko munna papier bɛ bɔ k'a jira i la k'a fɔ a filɛ nin nin kun b'a la nin kun b'a la nin kun b'a la

service kelen an ka maa minnu tilala u bɛ baara kɛ yɔrɔ minnu na u bɛ min i b'a sɔrɔ dɔw bɛ baara kɛ Sikaso dɔw bɛ baara kɛ Kayi dɔw bɛ baara kɛ Kulukɔrɔ yan nin bɛɛ an parce que an ta tɛ k'an bɛ k'a fɔ mɔgɔw mɔgɔw labɛn wa an b'u labɛn n'u bɛ baara kɛ wa u tɛ baara kɛ wa ninnu fana bi o i mana taa mago ma jɔ o la bi ale ka taa yen k'a fɔ an mago bɛ nin na Directeur b'a fɔ a a ye taa n'a ye monsieur Sogoba fɛ yen pour que u ka se ka nin information ɲini k'a d'a ma n'u ka service in tɛ IPR tɛ yen n tun b'a laban n'o ye. Monsieur Tangara ayiwa ɲininkali la hali bi an bɛ kalanko de kan n'o ye aw ka kunkan ye bi e ni Sogoba kalanw an ye dɔ fɔ a la a bɛ kɛ cogo min na i bɛ sugandi cogo min na nka kalan wagati kow de don kalanw bɛ kɛ wagati jɔn ni wagati jɔn n'an b'a fɔ o ma ko module olu bɛ ta cogo di ka baara ni fɛnw kɛ fo ka taa se ɲɔgɔndanw ma aw b'olu fana kɛ cogo di aw yɛrɛ fɛ kalanso nin na an fɛ ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ eh, monsieur Jara an fɛ eh, ekɔlidenw mana ta tantôt a y'a fɔ i ye monsieur Sogoba y'a fɔ i ye k'a fɔ technicienw ka kalan ye san fila ye Donc u bɛ semestre saba kɛ ka semestre y'an fɛ kalo naani n'u y'o kɛ o saba mana kɛ u bɛ taa terrain kan sisan ka taa baara kɛ parce que IPR ekɔliden fana i tɛ diplôme sɔrɔ n'i ma taa stage kɛ terrain kan ka taa bolo lajɛ terrain kan ka sɔrɔ ka na i bɛ sɔrɔ ka na soutenance kɛ o y'olu ta ye a ye licence minnu fɔ fana olu ta ye san saba ye o laban fana bɛ kuncɛ ni o ye ingénieur ninnu ta fana u ye o y'a sɔrɔ u kɛlen u sera niveau ingénieur ma ka ban a ko ko san duuru o san duuru o san duurulan in bɛ taa laban tuma min n'a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan i bɛ taa kalo wɔɔrɔ fana kɛ ka taa terrain kan ka na i m'a kɛ maa suguya o suguya n'i ma na n'o i tɛ diplôme sɔrɔ master ninnu fana ta bɛ ten wa doctorat ninnu minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ olu bɛ u ka san yɛrɛ saba bɛɛ kɛ ɲinini ni ɲinini na u bɛɛ mana tila ka na kun bɛɛ bɛ tila ka na a bɛ lajɛ ni ka sɔrɔ k'a fɔ a c'est-à-dire que u ye stage min kɛ a ɲ a ɲɛna donc soutenance bɛ sɔn ka sɔrɔ ka organiser n'u tilal'o la ni an ka conseil mun bɛ yen parce que conseil b'an bolo a bɛ f'o ma ko conseil pédagogique scientifique ni ekɔlidenw taara

donc minnu b'o ɲɛmaaya la ni ne yɛrɛ bɛ yen ne b'a fɔ a ne kan k'a fɔ nin bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen ni sogoba bɛ yen sogoba b'a fɔ a nin ka jaabi kɛra nin ye parce que waati dɔ sera nin ye ekɔli bila ka waati dɔ kɛ ka tunu foyi ma fɔ an ye donc olu la quand même olu bɛɛ an b' an bɛ taa n'olu ye ka olu bɛɛ jate minɛ parce que n'olu ma kɛ jaabi ɲɛnama tɛ se ka sɔrɔ donc eh, n'an ko k'an bɛ segin olu fana kan sisan kalo naani fɛn fɛn mana ban yan'an ka dɔwɛrɛ daminɛ eh, examen bɛ organiser a bɛ fɔ o ma an b'a fɔ o ma ko session n'o kɛra sisan o session bɛ organiser donc an b'o eh, examen kɛ n'o examen kɛra nɔti bɛɛ fana bɛ tila ka fara ɲɔgɔn ka taa n'a ye scolarité la sogoba ka fɛn na maa tɛ se ka taa foyi ni nɔtiw donna ka ban n'olu ye jaabi mun bɔ o jaabi kelen de bɔra maa si tɛ se ka yɛlɛma d'o la donc ni minnu bɛ yen minnu bɛ se ka taa ɲɛfɛ ni san yɛlɛmana minnu kan ka taa kilasi wɛrɛ la n'i kan ka taa kilasi wɛrɛ la parce que technicien ninnu fɛ ani ingénieur ninnu fɛ il faut k'i ka 12 sɔrɔ pour que ka o y'an ka moyenne ye mais licence ninnu na comme sogoba y'a f'i ye cogoya min na LMD nanen o ye an bɛɛ o bɛ diɲɛ fan caman bi LMD la i tɛ se 12 ma mais i bɛ se 10 ma kalan o bɛ kalan n'u taacogo ye donc n'i ma se ka 12 sɔrɔ i ye module mun fɔ module ma valider i bɛ se ka redoubler parce que n'i ma 12 sɔrɔ i tɛ bɔ kilasi kelen na ka taa kilasi wɛrɛ la mais licence in ta la an b'a fɔ olu ye module ye mais an b'a fɔ ma ko unité d'enseignement mais hali n'i y'a sɔrɔ i ka moyenne ka ca mais ni unité d'enseignement kelen bɛ yen n'i ma 10 sɔrɔ a la a bɛ fɔ aa nin ka moyenne filɛ nin ye n'i ye kilasi jateminɛ a ka moyenne ka ca ni bɛɛ ta ye mais nin moyenne mun bɛ yen nin matière mun bɛ yen nɔ a ma 10 sɔrɔ o la a ye 9 sɔrɔ donc f'a bɛ tila ka segin a kan fo a ka se ka 10 sɔrɔ tuma min donc o yɔrɔ in ta tɛ moyenne ko ye moyenne ko b'a la mais i tɛ se ka tɛmɛ parce que diɲɛ fan o fan n'i bɔra k'i bɛ taa kalan kɛ yen u b'a lajɛ u b'a fɔ e nana k'i bɛna nin kalan kɛ mais a fɔra k'i ma se ka nin yɔrɔ in fɛn donc anw tɛ se k'i ta parce que an bɛ kalan min kɛ yan ala barika la maa si ma ban an ka diplôme na diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ parce que an k'o yɔrɔ in fɔ université américaine minnu bɛ yen bi a enseignant caman ye ipr de katibugu ekɔliden kɔrɔw ye yan nɔ donc an b'o an bɛ an tɛ ipr dɔrɔn barika da an bɛ mali yɛrɛ bɛ barika da mais ipr sigilen bɛ kulukoro min na an bɛ kulukoro fana barika da o la parce que kulukoro jɔdaba b'an kan anw ɲɛna o kulukoro jɔda b'a la an ma ɲɛ o kulukoro jɔda b'a la parce que ipr t'anw ta ye sogoba y'a f'i ye cogoya min na ipr ye mali ta ye mais anw b'a tigiya di kulukoro ma fɔlɔ ni ko y'anw sɔrɔ waati o waati kulukoro autorités de b'an dɛmɛ aw yɛrɛ b'an dɛmɛ hali an filɛ baara min na nin ye aw bɛ k'an de dɛmɛ donc o tun bɛ an fɛ ka ka fɔ ayiwa monsieur sogoba ɲininkali min bɛ yen i yɛrɛ bɔra k'i da s'a ma min ye semestre ye ko semestre bɛ an bɛ se k'a dɔn année universitaire semestre jeli de b'ale kɔnɔ eh, yanni n ka se o ma n bɛ fɛ ka eh, yɔrɔ dɔ eh, fɛsɛfɛsɛ directeur ka service da ninnu na an y'a dɔ ye scolarité y'a dɔ ye mais département fana bɛ yen hakili an kun ɲinɛna o kɔ dɔɔni parce que olu y'a dɛmɛbaa ye kosɛbɛ département jeli de bɛ fɛn kɔnɔ n'o ye DER ye mhm.
n'i y'a jateminɛ département duuru de bɛ yen donc olu bɛ directeur des études dɛmɛ kosɛbɛ a ka baara la parce que n'i ye école karamɔgɔ ta bɛɛ bɛ département dɔ de la eh, n'o ye kalanbulon ye eh, eaux et forêts n'a nɔkanfɛnw bɛ yen eh, agriculture bɛ yen n'o ye sɛnɛ n'a nɔkanfɛnw ye élevage fana bɛ yen n'a nɔkanfɛn bon département dɔ bɛ yen o ɲɛsinnen don Sɛnɛ nafa bɔ la n'a fɔ sisan e kɔni bɛ kɛ sosoya la bon de patuma dɔ o kɔni o ye sante basi an b'a fɔ n'o ye mati ni fisirisi min de pa olu de bɛ kalan jala tigɛ de b'a daminɛ na ni yekɔdenw nana don bɛ porokararamu ta k'a fɔ nin mari in kan ka nin kurudi nin ka kan di nin kan ka nin di dɔnkili b'o fara ɲɔgɔn ka se dɛsɛɛrɛre deti di ma don an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛsɔ ye parce que ni ekɔliden b'olu ka hukumu kɔnɔ eh, directeur tɔgɔ la donc ni kalan kɛra ka ban donc olu de bɛ na ni jaabiw ye directeur tɔgɔ la an b'a baara kɛ donc n tun fɛ k'o yɔrɔ far'a kan département ninnu olu ye an si- directeur ka sinsin berew de ye eh, école kɔnɔ donc ni DER tɛ yen dɔrɔn direction fana tɛ marché Mm, donc an bɛ fɛ k'o o bonya lase eh, o laseg'u ma Ah, i i ye ɲininkali min kɛ semestre fila de bɛ yen

donc ipr bɛ marché ten donc o de y'a to caman bɛ fili ipr ko in na donni ni bɔli la an ni ministère yɛrɛ tuma dɔ la dɔw t'a maîtriser tɔw bɛ kɛnɛma waati min o b'a sɔrɔ an bɛ kalan na tɔw bɛ kalan na waati min fana an fana bɛ kɛnɛma donc a tɛ faamu kosɛbɛ monsieur tangara ale bɔra ka i da se yɔrɔ dɔ ma ɲɔgɔndan hukumu kɔnɔ i n'a fɔ modèle ale y'a yira n na ko n'i ma eh, nin hakɛ nin sɔrɔ ni kalansen nin na mhm. eh, i ka diplôme tɛ tɛmɛ eh, i b'a sɔrɔ mɔgɔw fana ka fɛnw tɛ kelen ye aw yɛrɛ b'a f'a ma ko unité d'enseignement tant que n'i m'o bɛɛ sɔrɔ mhm. ka tan tan sɔrɔ o la a tɛ fɛn ayiwa ni maa minnu y'o kɛ ni gɛlɛya donna min ka ko la k'e ma se k'a bɛɛ sɔrɔ aw fana bɛ sigi olu ka o fɛnw kan waati b'o o fana la walasa olu ka se ka na sigi o kan o fana ko o bɛ cogo di
directeur y'a fɔ cogo min ni ɲɔgɔndan jaabi bɔra a bɛ jira k'a fɔ ko nin kan ka taa ɲɛ parce que nin y'a bɛɛ sɔrɔ eh, nin m'a bɛɛ sɔrɔ nin kan ka to a nɔ na eh, nin m'a sɔrɔ nin kɔni nin kan ka gɛn yɛrɛ de donc o résultat bɛ bɔ mais a bɛ jira k'a fɔ ko minnu ma a bɛɛ sɔrɔ temps dɔ bɛ d'u ma directeur yɛrɛ b'o papier bɔ k'a fɔ ko u bɛ taa ɲɛɲini u bɛ taa u b'u bila ka taa DER la yen donc u ma yɔrɔ minnu sɔrɔ donc u bɛ taa segin olu kan pour que k'a sɔrɔ donc ni waati n'o waati tɛmɛna dɔrɔn o jaabi fana bɛna na tugun an b'o fara a kan minnu sera k'a bɛɛ sɔrɔ olu bɛ fara tɔ ninnu kan yen donc minnu ma se k'a sɔrɔ yɛrɛ donc olu bɛ t'u nɔ na yen ni semestre banna dɔrɔn o kan ka kɛ bon ni san fana banna a bɛ kɛ donc o b'an fɛ yen alors a yɔrɔ dɔ fɔ authentification min fɔ sisan n bɛ fɛ ka n da s'o ma parce que o ye koba de y'an fɛ yen parce que hali service service bɛɛ n'u fɛ katibugu katibuguka dɔ ta donc mɔgɔ min ye kalan kɛ katibugu n'u fɛ k'o ta baara la donc u b'a ka diplôme bila ka na an fɛ an b'a lajɛ est ce que a ye katibugu kɛ donc ni résultat bɔra sisan lisi de don donc an b'a lajɛ n'a sɔrɔ a tɔgɔ bɛ lisi la an bɛ dossier fana lajɛ est ce que tɔgɔ min bɛ est ce que o dossier de don parce que an ka an ka fɛnkɛ b'a an ka marque b'a kan numéro bɛ diplôme bɛɛ la alors hali fonction publique n'u ye concours kɛ sisan résultat tɛ bɔ tant que a ma na anw fɛ k'a lajɛ k'a fɔ est ce que nin ka ka diplôme ka ɲi nin man ɲi an de b'o fɛsɛfɛsɛ n'o kɛra waati min an b'a bila ka t'u fɛ u bɛ sɔrɔ ka résultat bɔ a caman na an bɛ dɔw ye i bɛ taa sɔrɔ diplôme kolon de don donc an b'a f'u ye ko a ni nin y'a sɛbɛn ko a ye katibugu kɛ mais a t'an ka lisi la donc a y'a ɲini yɔrɔ fɛ a ma an kun a ma an ka ekɔli kɛ donc an de b'o o jaabi di ayiwa maa bɛ se k'i to eh, a y'a sɔrɔ i ma unité d'enseignement dɔw fɛ mhm. n'i passera ka taa kilasi sanfɛ kilasi la sisan mhm. ka tila ka na segin i bɔra yɔrɔ min na i ma kɛ o bɛ se ka kɛ wa ayiwa eh, o kun an kun ye yamaruya di depuis a daminɛ parce que eh, licence kun b'a daminɛ de la quoi donc an ye jogo dɔw ta eh, finalement an y'a ye k'a fɔ a bɛ ka kɔlɔlɔ las'an ma donc an kun b'a permettre ni première année deuxième année i bɛ taa fo fo laban na k'a sɔrɔ première année fɛnkɛ dɔ b'i la bon ni san saba in kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ eh, gɛlɛyaba de donna a la parce que dɔw bɛ i bɛ taa sɔrɔ olu tilatɔ don o b'a sɔrɔ u bɛ ka première année fɛnkɛ dɔ ɲɛɲini an ko ko c'est pas normal donc euh, sisan an bɛ ka mun jateminɛ k'a fɔ ko n'i ma tila première année ni deuxième année ta in na i tɛ se ka taa troisième année na donc an bɛ k'o de fɛɛrɛw tigɛ sisan sinon a bɛ kɛ sisan an bɛ waati min na sisan an tun b'o kɛ donc i bɛ se ka juru to i la a bɛ fɔ ko dette i bɛ taa n'a ye fo ka sortie la mais i tɛ se ka taa stage la tant que i m'a bɛɛ sara i tɛ se ka taa stage la ni juru ye o kɔni bɛ an b'aw ladɔnniya ko aw sɔgɔlen ortm kulikɔrɔ la an bɛ jɛmukan kɔnɔ an bɛ ntɛnɛnsu baronin de kɔnɔ an ka maa welelen fila b'an bolokɔrɔ yan an ni olu bɛ kɛ masala ni ipr ifra ale ka kalanko cogoyaw kan a maa fɔlɔ o ye musa tangara ye ni ale ye directeur des études ye ipr la ka o fara moribo sogoba kan ni ale ye chef de service de la scolarité ye ipr la ɛɛ monsieur tangara Hakilina b'i fɛ ka fara Sogoba ta kan na yani an ka tɛmɛ ni ɲininkali wɛrɛw ye wa? Ɛɛ ne hakili la Sogoba ye a ye nin fɛn o fɛn bɛ na a ye nin bɛɛ fɔ a ye nin bɛɛ fɔ kuma kelen fɛn o fɛn bɛ n fɛ ka fɔ c'est à dire que nin b'a jira de k'a fɔ bi namara t'an fɛ yen o namara in t'an fɛ yen service in don parce que adamaden m'a kɛ cogo cogo mɔgɔ ka kɛ kun ɲɔgɔn ye a yɛrɛ filɛ k'a fɔ nin ne yɛrɛ bi a caman diplôme caman bɛ tɛmɛ hali sapeur pompierw ni sɔrɔsiw ka tali la u bɛ papier bila ka na an b'a lajɛ n'an ko ni ninnu ko k'a ka ɲi service ninnu bɛɛ b'a fɔ k'a ka ɲi donc a y'a fɔ cogoya min na kalanko de don anw donna gouvernement kun y'a ɲini k'a fɔ ko an ka don LMD la an donna na an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na an bɛ caman faamuya ka tɛmɛ ekɔli ninnu caman kan parce que ni ipr tɛ n y'a fɔ cogoya min na ka taa stage la ka n'i jɔ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ ka soutenance kɛ a tɛ yɔrɔ caman na bon maintenant an kun y'a lajɛ i bɛ se k'a daminɛ fo ka taa sogoba y'a fɔ fo ka taa s'i laban ma mais an y'a ye kɔlɔlɔw bɛ ka k'a la Parce que a b'a sɔrɔ u ɲinɛna e ye san saba i y'a daminɛ san fɔlɔ min na e sera fo san sabanan na a b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ ɲinɛna u m'a valider a valideli ye ka problème y'an bolo donc an y'a réunion yɛrɛ la an y'a jateminɛ Sogoba y'a fɔ cogoya min na ni san fila in an bɛ se k'i to yen k'a valider fo san fila in n'i kɔni ma se ka san fila in laban k'a bɛɛ valider o la yanni ka se san sabanan in ma pour que parce que o ye semestre kelen yanni ka taa stage la an bɛ fɛ k'a lajɛ ka fu siri a la. parce que a ko ka gɛlɛn dɔɔni an bɛ fɛ ekɔlidenw ka ipr ekɔlidenw kun ka ɲi cogoya min na fɔlɔ sisan taw fana u ka ɲɛ bon n'i k'o ka ɲɛ an ka régime d'étude ye min fɔ fo an k'a kɛ ten an ni gouvernement de bɛnn'a kan k'a fɔ a bɛ fɛ ka ekɔlidenw pour que a ka ekɔlidenw ka ɲɛ a y'a kɛ tan ni ekɔliden min ye kalan bila a yɛrɛ ma a ma na aw ma jɔnjɔn sɔrɔ a la ni waati dɔ sera a bɛ se ka considérer comme ka renvoyer mun bɛ yen a ma se k'a ka ɲinifɛn minnu ɲini n'a fɛ a ma se k' olu kɛ donc a bɛ segin a kan segin kan fana b'a la parce que e ye ɲininkakali k'o la chance bɛ se ka d'i ma e ka segin a kan session bɛ organiser kelen filanan session bɛ organiser mais an tɛ se k'a kɛ kuma bɛɛ session bɛ organiser sinon n'o yɛrɛ kɛra mɔgɔw b'u da ka sunɔgɔ u tɛ kalan kɛ bilen parce que an y'a ye jamana dɔw la session kelen yɛrɛ de bɛ organiser mais comme mali ko don gɛlɛyaw ni fɛnw b'a la an bɛ se k'a kɛ session fila ye an bɛnn'o de kan k'a kɛ session fila ye pour que ekɔlidenw an bɛ ekɔliden minnu fɔ an tɛ ka ekɔliden minnu former sisan n'o ekɔliden ninnu n'anw kɛra niveau kelen ye an ka formation ma foyi ɲɛ anw bɛ fɛ ekɔliden ninnu ka tɛmɛ an kan mori sogoba y'a fɔ sisan a ye kɛ ale ye kalan kɛ katibugu minnu ye kalan k'ale kun olu ka dugawu kun ye sogoba ka tɛmɛ u kan an bɛ se k'a fɔ ka laɲini sabatira sogoba ka dugawu ye a bɛ ka kalan kɛ ekɔliden minnu kun olu fana ka tɛmɛ ale kan o kan ka kɛ ekɔlikaramɔgɔ bɛɛ ka haminanko ye o y'an fana ka haminanko ye an denw don an ka ekɔlidenw don fɛn fɛn b'u dɛmɛ an b'o de kɛ parce que u bɛ kalan kɛ a bɛ se ka kɛ u bɛ taa baara kɛ farajɛla u bɛ se ka taa baara kɛ farafinna fan dɔ fɛ n'i tɛ fɛn dɔn a bɛ fɔ i ye kalan kɛ min i b'a jateminɛ ka bɔ fo yɔrɔ jan n ye kuma in daminɛ n'o de ye IPR de katibugu mun filɛ nin n'i bi ameriki i b'a fɔ ko IPR bɛ mali la mais n'a fɔra ko mali i b'a fɔ ko a a bɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ kulukoro donc n'a ɲɛna a tɔgɔdiya bi se katibugu mun filɛ nin ye katibugu dɔnnen bɛ kulukoro de taya la donc a tɔgɔ an tɛ fɛ tɔgɔ jugu ka mali sɔrɔ mais an tɛ fɛ a bɛ kulukoro mun kɔnɔ yan fana k'a fɔ ekɔliden minnu bɛ former kulukoro yan fɔlɔ u kun ka ɲi mais sisan u ma ɲi n'o kɛra o fana ma ɲi c'est pourquoi an bɛ fɛ ka régime d'étude mun dira an ma gouvernement fɛ a ye taa nin sira in fɛ an kun bɛ an b'a ɲini ka taa o fɛ pour que ekɔliden ninnu ka se ka ɲɛ juguya tɛ fɛn tɛ mais diplôme kan ka d'i ma n'i b'a mériter de o de tun bɛ fɛ ka fara a kan sogoba da sera ma min ye eh, département ninnu ye olu fana jɔyɔrɔ ye mun ye kalanso nin kɔnɔ ani eh, kalandenw yɛrɛ ka koɲa ni fo ka taa se karamɔgɔ bon département ninnu jɔda ka bon kosɛbɛ ka bon kosɛbɛ yɔrɔ in na ne yɛrɛ tun tɛ fɛ ka eh, fɛnba fɔ a kan kosɛbɛ parce que sogoba ye a bɛɛ fɔ sogoba mun sigilen filɛ nin a ɲa b'a ka nin baara in bɛɛ la

sinon sogoba bɛ se k'a to a yɛrɛ bolo mais a t'a kɛ a b'a bila ka taa chef a bɛɛ bɛ tila ka segin ka na kun ka tila ka na n'a bɛɛ ye euh, scolarité la kun pour que sogobaw ka se ka u sigi a kan ka baara kɛ donc département ninnu a y'a fɔ cogo min na département duuru don i bɛ kɛ chef de département ye cogo di directeur tɛ se k'i wele k'a fɔ a parce que ne ka kɛ directeur ye sisan ne b'a fɔ a ne ni sogoba an ka di sogoba bɛn'i kɛ chef de département ye o tɛ mali tɛkisiw yɛrɛ b'a jira o t'an dɔrɔn ye o y'ale iniversite ye c'est à dire que anw fɛ san fila o san fila élection de bɛ yen i bɛ département mun na sisan olu mɔgɔw i b'a fɔ a ne yɛrɛ fɛ compétence mun bɛ ne na sisan ne b'a dɔn k'a fɔ a ne bɛ se na aw ni ne an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que département jɔyɔrɔ b'a jɔyɔrɔ fa IPR ka se ka taa ɲɛfɛ donc n'i nana ni vote de bɛ yen eaux et forêts b'a ta sisan eaux et forêts département kan ni eaux et forêts département don sisan ni maa min ko k'i bɛ kɛ candidat ye maa kelen bɛ se ka k'a ye maa fila bɛ se ka k'a ye maa saba bɛ se ka k'a ye maa duuru bɛ k'a ye a bɛ komi élection bɛ organiser an fɛ yen cogo min a bɛ na jama de bɛ voter ye ni maa min taara e de taara san fila i b'o yɔrɔ in na ye parce que ni olu y'i ta directeur bɛ sɔrɔ k'i ka nɔti bɔ mais o ta bannen ye koyi ni u n'i ma bɛn u bɛ se ka tila ka lɛtiri sɛbɛn directeur ma k'a fɔ a nin mun filɛ nin an tɛ ɲɔgɔn faamuya an kun y'a ta de pour que a ka nin baara in ni nin baara in kɛ n'o taara direction obilijelen don k'a fɔ bon maintenant san fila ma dafa mais an b'aw otorize sisan a ka élection kura organize pour que a ka mɔgɔ dɔ bila yen ka fɛn tɔ dafa c'est à dire que u dar'i la mais a ma fɔ k'i bɛna baara mun kan parce que département bɛɛ n'a ka baara taasira don mun kan ka kɛ i b'o kɛ i kelen tɛ se ka baara kɛ ni tɔw b'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u jɔda b'a la kalan min filɛ nin u bɛ ne dɛmɛ u bɛ misiye sogoba dɛmɛ u bɛ o kalan in organiser mais recherche minnu fana bɛ yen ɲinini fanfɛlaw fana na o fana sigilen b'u kan fana u bɛ kalanko in kalanko b'u kan sogoba y'a f'i ye ko n'an ye so lajɛ sisan so potow yɛrɛ normalement o ye département ninnu de ye chef de DER ninnu fana e kan ka i ka normalement i ka ekɔlidenw nin bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen i kan k'a dɔn i ka ekɔlikaramɔgɔ la nin bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen i kan k'a dɔn c'est pourquoi sisan ni fɛn caman bɛ yen an tɛ tɛmɛ ne tɛ wuli ka taa ekɔlikaramɔgɔ ɲininka ko i y'a kɛ cogo di ne b'i ka chef de département an b'a fɔ aa ni problème in bɛ yen école den dɔ bɛ se ka na a b'a fɔ aa bɛnbaliya donna ne ni n ka misiye ni ɲɔgɔn cɛ n'o fɔra ne tɛ misiye wele k'a fɔ misiye a kɛra cogo di ne bɛ tɛmɛ chef de département fɛ n ko aa an bɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn ninnu bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ a bɛ komi bɛnbaliya dɔ bɛ école den ni dɔ ni ni ɲɔgɔn cɛ c'est à dire que misiye chef de département yɛrɛ bɛ se ka wuli ka ko ɲɛnabɔ k'u fɔ k'u don ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ direction yɛrɛ da ma don a la donc o ye o ye fana an bɛ kalan na an bɛ recherche la mɛ social fana bɛ yen ni kunko bɛ dɔ da la n'i man kɛnɛ n ka karisa ekɔliden dɔ nin b'a la n ka ekɔlikaramɔgɔ dɔ nin b'a la chef de département de bi aa yɛlɛ ni information ye k'a fɔ aa n ka nin ekɔlikaramɔgɔ in a man kɛnɛ a bɛ dɔgɔtɔrɔso la ou bien n ka ekɔliden dɔ bɛ bɛ dɔgɔtɔrɔso la donc o y'a bɔlen y'ale ka département la k'a kɛ bɛɛ kunko ye donc u jɔda ka bon kosɛbɛ u jɔda ka bon an ka komi a bɛ fɔ cogoya min na n'an ye so yɛrɛ ta sisan an ka so tulomaw don awɔ u ye tuloma duuru tuloma wɛrɛw bɛ yen dɛ mɛ ninnu kalanko ni ɲinini na a bɛ ninnu kan awɔ komi baara ninnu don an da tɛ se ka s'a bɛɛ bi n'ala sɔnna ma jɛmukan wɛrɛ la an da na se tuloma tɔ ninnu fana ma monsieur sogoba eh, kalanso nin bi la kalanso tɛ eh, a ka gɛlɛn an ka se ka hakilinaw sɔrɔ k'a dɔn ni ekɔliden hakɛ de tɛmɛna a fɛ mɛ an bɛ don min na i komi bi i bɛ se ka eh, hakilina di an ma o koɲa la wa kalanden jeli de bɛ kalanyɔrɔ in na bi ou bien san damadɔw kɔnɔ kalanden jeli de tɛmɛna yen fɛ a ka fɛn n'an bɛ se k'o statistiques sɔrɔ eh, o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ parce que n'i y'a mɛn kalanso kalandenw de don ani karamɔgɔw eh, n'i y'a ta ka daminɛ ipr création na en 65 ka na bi la ekɔliden hakɛ min donna ka bɔ a ka ca ni ba tan duuru ye donc plus de 15 000 étudiants an bɛ se k'estimer o la yen donc a bɛ a b'o dɔɔni b'o sanfɛ donc ça veut dire que o la maliyɛnw b'a la jamana wɛrɛ mɔgɔw b'o la ni n y'a f'i ye cogo min na n k'an ye jamana wɛrɛ mɔgɔw former kosɛbɛ yɛrɛ eh, an ka diplôme a lakodɔnnen de o jamanaw kɔnɔ eh, hali îles comores eh, y'a dɔn ko bon hakili ma donc bɛɛ bɔra mali la yan pour dire que ni n'a fɔra ko ipr kulukoro nafa kulukoro bɛ nafa sɔrɔ a la kosɛbɛ parce que an bɛ kalan kɛ an logera kulukoro N'i logera kulukoro i bɛ luwanse sara donc o bɛ dugu dɛmɛ an bɛ sannifeere minnu kɛ o bɛ dugu dɛmɛ c'est-à-dire que ni jama cayara yɔrɔ dɔ a bɛ nafa don dugu kɔnɔ donc an ka laɲini ye o de ye ɔ ekɔliden hakɛ min bɛ yen bi bi in na n y'a fɔ cogo min na n ko a daminɛ na an yɛrɛ bɛ kalan kɛ waati min an tun bɛ ba saba bɔ waati dɔ nana kɛ gɛlɛyaw nana don kalanko yɛrɛ la parce que papiyew yɛlɛmana an tun tɛ tɛmɛ ekɔliden kɛmɛ fila kan y'a dɔn k'o ye binni ye donc en 2010 ne y'a fɔ ko ni kura donna an na o kɛra sababu ye an ye an yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ parce que an ye statut autonome sɔrɔ donc o y'an permettre an ye ekɔliden filière créer école denw nana sisan eh, a daminɛ na gɛlɛyaw kun b'a la eh, an kun y'a daminɛ ni kɛmɛ wɔɔrɔ kɛmɛ kɔnɔntɔn eh, ba kelen ni kɔ bi bi na an bɛ ba saba ni kɔ de la ye an bɛ ka ba naani de ɲini sisan mais gɛlɛya b'o la an y'o de fɛ a tɛ- a ma kɛ gɛlɛya kan gɛlɛya bɛ yen parce que an ye grande école de ye an tɛ université ye donc ekɔliden hakɛ dɔ bɛ yen an tɛ se ka tɛmɛ o kan parce que n'i y'an ka eh, kalanbolo ninnu ta eh, ni concours bɛ lancer a bɛ fɔ ko nin mɔgɔ hakɛ de kan ka ta donc n'a fɔra ko agriculture an man ka tɛmɛ mɔgɔ kɛmɛ kan élevage an man ka tɛmɛ mɔgɔ kɛmɛ kan bon alors que université la u bɛ se ka mɔgɔ ba ba wɔɔrɔ ba tan hakɛ t'a la donc kalansenw fana ka ca yen o danfara de b'an ni université ani université ninnu cɛ donc o gɛlɛya fana b'an kan bi bi in na parce que n'i y'a jateminɛ ni o ye gɛlɛya belebele de y'an bolo hali kɔkana n'an fɛ ka partenariat kɛ ni mɔgɔ wɛrɛw ye gɛlɛya b'o la parce que olu ɛkɔliba ninnu bɛ extérieur la europe ni états unis olu bɛ universitéw de ɲini donc an ye partenariat caman perdu ka da o kan parce que an tɛ université ye donc institut fana avantage b'a la mais gɛlɛya b'a la donc o de la eh, an ka laɲiniw fɛ eh, sisan an fɛ ka taa ka kɛ université de donc o b'an ka baarasenw caya hali IPR bɛ to a kɔnɔ donc université in bɛ créer kulukɔrɔkaw bɛɛ bɛ se ka na kalan kɛ katibugu yen an b'a fɔ yen ko eh, diplôme série scientifique dɔrɔn bɛ taa katibugu ɔ n'a kɛra université ye sisan c'est à dire que kulukɔrɔkaw tɛna taa bamakɔ bilen a kalan bɛɛ bɛ se ka kɛ katibugu yan kulukɔrɔ tɔgɔ la ayiwa i da sera yɔrɔ min ma eh, aw bɛ k'a ɲini ka kɛ université parce que aw ye grande école ye mm-hmm. o b'a jira danfara b'aw ni université mm-hmm. an bɛ se k'a dɔn eh, n'i ye mali kalankow ta k'a lajɛ sisan mm-hmm. rectorat rectorat komi ale a bɛ i y'a fɔ ale fana ni universitéw bɛ baara kɛ aw fana b'o gun kan wa ani baarakɛɲɔgɔnya b'aw ni rectorat ni fana ɲɔgɔn cɛ wa oui baarakɛɲɔgɔnya bɛ mali ekɔlisow bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ mais an ka baara an ka kalansenw de tɛ kelen ye an kɔni ɲɛsinnen bɛ sɛnɛ ni bagan mara ni eh, mɔni ni kungo baara eh, n'i y'a jaabi an ka kalan dɔw bɛ kɛ eh, université yɔrɔ dɔw la n'i ye faculté des sciences et techniques ta an ka kalansen caman bɛ kɛ donc n'i ye faculté yɔrɔ fana ta an ka kalansenw bɛ yen donc an n'u bɛ baara kɛ sciences économiques la donc pour dire que an bɛ ɲɔgɔn kalama parce que an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn wɛrɛ fana na eh, kalansen dɔw la eh, i b'a sɔrɔ eh, partenaire dɔ b'an bolo donc olu bɛ an fɛ u bɛ olu fana fɛ donc olu b'an fara ɲɔgɔn kan kalansen dɔw kan i n'a fɔ gestion intégrée des ressources en eau an bɛ ka master dɔ créer o la donc USTTB Université des sciences et techniques et technologies ani IPR ani ENI olu faralen ɲɔgɔn kan ka master dɔ créer ka ji ji n'a nɔkanfɛnw ka waleya ani ka ka gérer ko ɲuman donc o bɛ sen na pour dire que partenariat b'an ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa monsieur Tangara hakilina b'i fɛ o yɔrɔ la wa hakilila bɛ n fɛ hakilila bɛ n fɛ parce que ka nin jɛ nin ɲininkali in nin ɲininkali in nafa ka bon kosɛbɛ parce que an bɛ yɔrɔ min na bi monsieur Sogoba y'a fɔ USTTB mɔgɔw olu yɛrɛ ka ekɔliden ninnu bɛ na an ka cycle ingénieur la a y'o de f'i ye c'est à dire que euh, dɔw bɛ licence kɛ biologie la mais u bɛna u bɛ fɛ ka kɛ eaux et forêt ingénieur ye ou bien agronome ou bien éleveur u bɛ na u bɛ na n'u ka dossier ka ɲi n'u nana an b'a an b'u ta université de Segu olu mɔgɔw bɛ na an fɛ yen u bɛ na an fɛ yen ka na si minnu bɛ euh, baganbaara fana kɛ Segu olu bɛna don an ka cycle ingénieur la élevage la mais an ka master minnu bɛ yen dɔw bɛ bɔ université de Segu la parce que an ka université de Segu fana ka faculté dɔw bɛ yen o ni IPR ka taabolo ye kelen ye olu fana olu bɛ se olu fana bɛ se ka na ENI mɔgɔw filɛ an ka mɔgɔw bɛ taa kalan kɛ ENI ekɔlidenw bɛ cogoya min na ENI ekɔli karamɔgɔw fana caman bɛ na kalan kɛ an fana kun parce que monsieur Sogoba y'a fɔ cogoya min na an ye an ye grande école ye mais n'i y'a jate minɛ eh, anw ka kalan cɛbɔw bɛ cogoya min na spécialité minnu b'an fɛ yan a tɛ université ninnu caman na donc gɛlɛya b'an kan o ye tiɲɛ ye eh, tiɲɛ don koyi parce que an bɛna o de ɲɛfɔ kun yɛrɛ y'o ye o ye an bɛ fɛ sini a ka kɛ cogo di parce que anw bɛ fɛ sisan IPR de ka dɔn IPR yɛrɛ ka kɛ kulukoro ta ye parce que an bɛ ka taa cogoya min na régionw na sisan région bɛɛ bɛ fɛ k'a ɲini k'i ka université sɔrɔ bon maintenant ekɔliden eh, dɔw bɛ bɔ yan u ye kalan kɛ ka ɲɛ mais bɛɛ b'a dɔn bi bamakɔ logement ko a ka gɛlɛn ni université kelen sɔrɔla yan ka fila sɔrɔ yan ka saba sɔrɔ yan a bɛ dɔ fara kulukoro ka développement kan an tɛ fɛ ka dan nin ma a ma fɔ a bɛ dan IPR kelen ma mais anw bɛ fɛ bi IPR bɛ to a cogoya la mais an ka université ni université créera o ka nɔgɔ dɔɔnin ka bɔ yan ka taa par exemple i bɛ bɔ yan i bɛ taa bamakɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka kɛ mais a bɛ dɔɔnin bɔ nɔgɔya la o b'a to sisan an bɛ ekɔliden minnu ta sisan ba naani minnu bɛ yen an bɛ se ka taa o ɲɔgɔnna saba o ɲɔgɔnna naani bon n'o kɛra a bɛ na ni ɲɛtaa de ye sisan parce que ekɔliden ninnu an y'a ye yɔrɔ diɲɛ fan o fan cité universitaire bɛ dugu o dugu duguba fɛn fɛn kɛrɛfɛ duguba bɛ développer économie bɛ ti taa ɲɛ sanniw bɛ kɛ fɛn caman bɛ kɛ parce que mun kɛra an bɛ kulukoro autoritéw fo patrouille bɛ k'an fɛ yen u bɛ taa fɛn fɛn bɛ kɛ u bɛ taa an ka yɔrɔ bi lakana autorités fɛ mriw perefe gouverneur an bɛ nin bɛɛ fɔ parce que an n'u bɛɛ bɛ relation na comme an n'aw bɛ relation na cogoya min na c'est pour dire que IPR in ka kɛ université ye an yɛrɛ b'a kan an b'a kan an ni autoritéw ye taama daminɛ kulukoro autorité n'Ala sɔnna ma an bɛ se kulukoro tigiw ma an bɛ se a autorités bɛɛ lajɛlen ma association dɔ fana bɛ bamakɔ fana o kulukoro ressortissants minnu bɛ bamakɔ olu fana bɛ k'a ɲini ko ka université fo université ka kɛ kulukoro donc an bɛɛ y'an bolo di ɲɔgɔn ma kɔmi installationw bɛ yan ka ban nin kɛli iniwɛrisite ye o ka nɔgɔ dɔɔni an k'a fɔ k'an bɛ taa iniwɛrisite kura jɔ bon n'a ye nin kɛ iniwɛrisite ye o mana sira sɔrɔ waati min na pourquoi pas iniwɛrisite filanan wɛrɛ bɛ se ka iniwɛrisite filanan ni sabanan kulukoro n'a ka kan hali n'i ko iniwɛrisite duuru kulukoro n'a ka kan donc c'est pourquoi an bɛ yɔrɔ yɛrɛ min na sisan an ko ekɔlidenw bɛ yen an ma ban ekɔlidenw na mais gouvernement bɛ se k'a fɔ aa a kana ingénieurs ta ka tɛmɛ mɔgɔ bi duuru kan a kana eaux et forêts eh, technicien ta ka tɛmɛ mɔgɔ bi duuru kan or bi mali problème bɛɛ b'a dɔn eaux et forêts jɔda ye min ye bi u bɛ taa concours la peut-être peut-être u tɛ bɔli kɛ yɛrɛ u mago bɛ mɔgɔ hakɛ min na fonction publique mago bɛ mɔgɔ hakɛ min na u t'a sɔrɔ anw de ye ekɔli kelen min dɔnnen bɛ mali kɔnɔ mun bɛ se ka eaux et forêts former a cadre supérieur lama mali kɔnɔ ni anw tɛ a tɛ yen donc n'an kɛra université ye a bi ɲɛtaw sabati eh, maaci kalanw bɛ se ka bonya an y'o fɔ o ye kelen an n'aw ka serivisi an ɲinɛna k'o yɔrɔ f'i ye ekɔliden ninnu ka résultat fɛn fɛn bɛ bɔ katibugu kelen tɛ dɛ serivisi tɛkiniki fɛn fɛn bɛ kulukoro yan an b'u bɛɛ inviter résultat bɛ taa ekɔlidenw tara cogoya min na a bɛ k'u ɲɛna ekɔlidenw ka résultat bɔra u pasera ka taa nin kilasi in na a bɛ k'u ɲɛna o bɛ question poser mais mun na aw fɛ yen ekɔliden dɔw ye kilasi ye bi wɔɔrɔ ye pourquoi a bi wɔɔrɔ bɛɛ pasera pourquoi maa duuru ma pase a ɲɛ bɛ f'u ye donc an y'a f'u ye o don an ka délibération dɔ tun bɛ yen o don na an y'a fɔ service technique ye an n'olu de bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛna université ko min daminɛ a baara la hali ORTM de kulukoro bɛ don a la donc o de y'an ka an ka laɲini yɛrɛ ye sisan mun bɛ an bɛ fɛ ka mun kɛ teliya la parce que an ye université dɔw ye diɲɛ kɔnɔ Katibugu domaine ka bon n'a université ye hectare mun b'an bolo bi a ka ca donc an bɛ fɛ université bɛ se ka université faculté bɛ se ka jɔ mais an bɛ se ka terrain b'an bolo sɛnɛw bɛ kɛ expérimentation bɛ kɛ fɛn caman bɛ se ka kɛ monsieur sogoba y'a fɔ cogoya min na a tɛ tɛmɛ o kan parce que caman bɛ yen diɲɛ fan dɔw fɛ hali australie u bɛ fɛ ka na baara k'an fɛ mais a bɛ komi sisan anw ye région ye kulukoro n'an bɛ fɛ ka baara kɛ an bɛ fɛ an ka baara kɛ région dɔ fɛ faransi mais an tɛ taa baara kɛ dugu fɛ directement donc u b'a fɔ a ka d'u ye an ka kɛ se ka kɛ université ye mais o y'olu hakilila ye mais anw ka hakililaba ye min ye kulukoro bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na kulukoro denmisɛnninw bɛ se ka kalan kɛ cogoya min na ka sɔrɔ u ma sɛgɛn mais o kɔrɔ tɛ k'a bɛ datugu mali maa wɛrɛw ɲɛ k'a bɛ datugu diɲɛ maa wɛrɛw mɔgɔw bɛ se ka na mais aujourd'hui an bɛ fɛ ka IPR IPR ye kulukoro ta ye mais an bɛ tila ka an bɛ fɛ ka dɔ de fara o kan fana a ka segin a tigi ma n'a kɛra université ye a bɛ fɔ i bɛna i mana taa neti k'a fɔ ko université bɛ min a bɛ kulukoro donc déjà o ye fɛnba ye an tun bɛ fɛ k'o yɔrɔ ninnu fɔ ka fara kan haminankoba dɔ don an mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ na dɛmɛ tɛ wariko dɛmɛ tɛ dɛ k'a fɔ ko ka na ni wari ou bien ka na ni fɛn wɛrɛ tɛ mais an bɛ se ka hakililaw fara ɲɔgɔn kan cogoya min na ka se université bɛ se ka sira sɔrɔ cogoya min na Parce que ko bɛ se ka kɛ wariko ye aw filɛ ka min k'anw ye bi o ye dɛmɛba de ye parce que aw bɛna dɔn aw b'an ka projet kalama mɔgɔ aw fana lamɛnnen don fan bɛɛ fɛ sisan donc o la n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ni kulukorokaw kulukoro région ka bon parce que n'an ko kulukoro kulukoro ka bon région ba don donc mɔgɔ bɛ se ka bɔ fan bɛɛ fɛ bɔ bɔ joyila bɔ nara bɛɛ bɛ se ka na i ka kalan u bɛ se ka na kalan kɛ yan donc a bɛ se ka région bɛ nafa région bɛ taa ɲɛ Mali bɛ taa ɲɛ donc euh, an bɛ dɔn kosɛbɛ voilà o o de tun bɛ ka bolo ka fara kan. ayiwa komi waati ko don n'ala sɔnna a ma euh, waati wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ baro sen wɛrɛ kan i bɛ bɔ kɔrɔfɔ la ni kan jɔn ye bi. bon euh, ne tun bɛ bɔ kɔrɔfɔ la ni kan min ye parce que an bɛ fɛ ka foli to sogoba bolo a ka foli kɛ a ka foli kɛ mais ne bɛ bɔ ni kan min ye o ye ka IPR de katibugu an b'a baarakɛla bɛɛ fo parce que an ye résultat fɛn fɛn fɔlen filɛ nin ye ani an bɛ yɔrɔ min na bi maa kelen tɛ directeur kelen tɛ sogoba kelen tɛ ne yɛrɛ kelen tɛ bɛɛ ka fanga farala ɲɔgɔn kan an bɛ bɛɛ fo c'est à dire que o o la

aw bɛ fo aw bɛ fo parce que partenariat b'an ni ORTM yɛrɛ cɛ mais bi an n'aw bɛ fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ caman tun t'an dɔn mɔgɔw b'a fɔ an ye u b'a fɔ an ye an bɔra aw ka nin fɛn ninnu kalama ORTM fɛ ORTM de kulukoro fɛ donc ni maa bɛɛ fo vraiment an b'aw fo an b'aw waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ aw fana ka ɲini fɛn fɛn ye fɛn fɛn ye ala ka sannayɛlɛn nɔgɔya aw ye n'aw ka kɛnɛ aw ka baara yɔrɔ taara ɲɛ an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ se ka fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ Maintenant an kun bɛ fɛ ka bɔ kuma na yɔrɔ min na o kun ye c'est-à-dire que ni ne tɛ yen par exemple a ka kɛ ne tile fila ni ne tɛ yen Sogoba bɛ se ka ne bɛ ka baara minnu kɛ Sogoba bɛ se k'a kɛ donc c'est pourquoi n kun ko n baarakɛ ɲɔgɔn don ale bɛ foli labanw kɛ o de kuma di an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲumandɔn ɛɛ monsieur Sogoba kulun bɛ ɲini ka se siɲɛ kan nka yanni ka se foli yɔrɔ ma ɛɛ monsieur Tangara ale da sera gɛlɛya dɔw ma a bɛ se ka kɛ gɛlɛya wɛrɛw fana bɛ yen n'i hakili b'olu la i bɛ se k'o lase jamana ɲɛmɔgɔw ma ani dɛmɛbaga jɛkulu olu gɛlɛyaw bɛ se ka fura bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na ani folikan minnu gɛlɛya tɛ se ka fɔ ka ban mais an yɛrɛ hakili la a bɛ se ka nɔgɔya parce que dɛmɛbaaw b'an na eh, an kun ɲinɛna ko canadienw bɛ k'an dɛmɛ fɛɛrɛ dɔw la walisa an ka ɲɛtaa sɔrɔ an ka kalanko la eh, an b'u fo la eh, la coopération canadienne ani alimanw fana bɛ k'an dɛmɛ kosɛbɛ pour an ka kalanbolo ninnu ka u sinsin parce que n'i y'a mɛn kalan an ka kalan bɛ matériel ko de ye parce que n'i ko sɛnɛ kɔni i ko sɛnɛkɛminɛnw donc olu k'an dɛmɛ sɛnɛkɛminɛnw na eh, ani sɛnɛkɛ fɛɛrɛw la pour que an ka kalan ka se ka ɲɛ donc an b'u fo kosɛbɛ o la donc euh, n y'a fɔ cogo min gɛlɛyaba ye kɔni an tɛ université ye o kɔni o gɛlɛya belebeleba b'an kan eh, ni kulukɔrɔkaw sera k'an dɛmɛ eh, k'o gɛlɛya wuli IPR dɔrɔn tɛ se k'a kɛ an bɛ se ka papierw dilan mais ni kulukɔrɔkaw ma sɔn a tɛ se ka kɛ an kun y'a essayer waati dɔ la gɛlɛya dɔ nana ye a la ne hakili la ko bɛ ka taa cogo min sa an ye licence créer bachelierw bɛ ka na anw fɛ olu y'a jateminɛ recrutement bɛ kɛ san o san ni recrutement bɛ kɛ gɛlɛya b'a la parce que ni résultat bɔra i bɛ taa sɔrɔ kulukɔrɔkaw dɔw ma ta donc u bɛ tila ka segin ka taa an ma tuguni k'a fɔ ko olu ye kulukɔrɔkaw ye olu ye priorité ye o ye tiɲɛ ye donc n'an sera ka o gɛlɛya wuli ka bɔ yen k'a kɛ université ye donc a bɛ na ni nɔgɔya de ye donc an b'o ɲini u fana fɛ donc n bɛ foli min kɛ eh, n bɛ fɔlɔ ka directeur général fo eh, docteur Lassine Soumano eh, a nalen sisan ka na ka na sisan ma a ye yɛlɛma caman don baara la ka nɔgɔya kɛ parce que n'i ye mɔgɔ bila place la f'i ka da a la dɔɔnin donc danaya bɛ yen an bɛ directeurs bɛɛ fo directeur des études ani directeur de la recherche an ɲinɛna k'o fɔ fana bɛ yen o bɛ ɲinini sira kan bon parce que n'i ye département ta olu bɛ kalan kɛ ka tila ka ɲinini fana kɛ donc o fila bɛɛ bɛ yen donc an b'u fo u ka danaya la eh, eh, ŋunu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ an bɛ ORTM fana fo kosɛbɛ parce que n'i y'a mɛn an bɛ ka lamɛn sisan an bɛ ka ye eh, an bɛ ka faamu fana o ye ORTM sababu ye parce que an ka fɛn caman bɔ télé la hali n'i taara burusi kɔnɔ u b'a fɔ ko Katibugu ka fɛn dɔ bɔra sisan Katibuguka bɛ fan bɛɛ k'a fɔ k'i ye kalan kɛ katibugu i bɔra k'i ma baara sɔrɔ a o kɔni bɛ bɔ i yɛrɛ la dɛ parce que eh, sɛ mara bɛ dege yen eh, ka bagan bugu o bɛ dege yen kungo baara bɛ dege yen yirituru bɛ dege yen a sɛnɛ bɛ dege yen a dugukolo dun bɛ fan bɛɛ y'a dugukolo ko kɔni tɛ mali la yen donc eh, ne hakili la n ko o ye atout ba de ye ça c'est les atouts dugukolo fana b'an fɛ parce que an ka territoire min b'an bolo a bɛ 400 hectares bɔ donc ni université ko don an bɛ se k'o implanter yen an bɛ se ka baara caman kɛ an bɛ se ka nafa bɔ a kɔnɔ fana donc an bɛ fɛ ka foli ci an bɛ directeur fo n'a ka baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ eh, u danaya min d'an kan eh, baara taasira la eh, ani fana u bɛ ka yɛlɛma minnu don pour que baara ka taa ɲɛ parce que an bɛɛ ko katibugu de an tonso n'an barajuru bɛ katibugu de donc a bɛ taa ɲɛ sira o sira fɛ an b'o de fɛ an bɛ don o da fɛ ayiwa an b'aw yɛrɛ fo aw ka wulikajɔ la an b'aw yɛrɛ fo aw ka ɲininkaliw jaabi la k'a di an bɛɛ lajɛlen kelen kelenna ma nin bɛ kɛ sababu ye min bɛ dɔ fara eh, yiriwa kan nin bɛ kɛ sababu ye min bɛ dɔ fara jamana yɛrɛ ka sɔrɔdaw kan k'a da kan jamana nin sigilen don fɛn minnu ma n'a fɔra ko nin fɛɛrɛw de bɛ ka k'o kɔnɔ i n'a fɔ cikɛ sira n'o ye sɛnɛ ye bagan mara ka taa se eh, yirituru o n'a ɲɔgɔnna caman o bɛ ka kɛ kalanso min fɛ bi an b'a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲumandɔn aw ka cɛsiri la aw ka wulikajɔ la n'ala sɔnna ma jɛmukan wɛrɛw bɛ kɔfɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sen wɛrɛ kan ka dɔ fɔ maaw ye maaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a bɛ kɛ sababu fana ye maa caman yɛrɛ bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni nin fɛɛrɛw ye an bɛ ntɛnɛnsu baroni kɛnɛ de kan ntɛnɛnsu baroni ale ye jɛmukan ye min bɛ sigi karisu ka dugujɛ ntɛnɛn na maa fila o tun b'an bolokɔrɔ yan bi ka masala ipr ifra kan katibugu u kuntileya ani u ka wulikajɔ kalanko ka taa se u ka fɛɛrɛ minnu n'olu bɛ boloda u bɔra k'an ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen ka jaabi a maa fɔlɔ o ye musa tangara ye ni ale ye directeur des études ye ipr ifra la a maa filanan o ye modibo sogoba n'ale ye chef de service de la scolarité ye IPR u bɔra k'an ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen ka jaabi k'u fo k'u waleɲumandɔn ka lamɛnbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen fo maa min ye kanw ta ka ɲininkaliw kɛ aw balimakɛ Abdul Aziz Jara Tarawele kɔrɔ cɛkɔrɔba ni Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛmukan wɛrɛ kɔnɔ min tɛ nin si ye aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. L'invité du soir. den ni bangebaaw cɛ furumuso ni furucɛ cɛ balimaw ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ cakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ sɛrivisidaw ni jamanadenw cɛ tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ e ni ne ne lamɛnbaaw an ye ɲɔgɔn gese an ye ɲɔgɔn falen
ka bɛɛ jɔyɔrɔ dɔn ka baaraw taabolo dɔn ka bɛɛ taamasira dɔn ka ɲɔgɔn dɔn ka ɲɔgɔn mago ɲɛ ka ɲɔgɔn bonya ka ɲɔgɔn gasi sigi o ye ortm ka baro laɲininen ye